Parmakope Torokorobugu farafinfura jiginɛba. Sini gɛlɛya a dunu ɲɛna sini gɛlɛya ne ka gɛlɛ N tɛ da ko la i ma nkalon tigɛ bawo i ma ko ye wa ko m'i sɔrɔ tubabu fura dɛsɛra ka aw minnu furakɛ nafolo min n'aw y'a bɔ n'a dagosi bonyana ni aw jigi latigɛlen don a ye da a la k'a fɔ aw jigi bɛ tugun ala ye bana fɛn fɛn da a fura bɛ yen wa yiri y'a fura ye aw maa minnu bɛ yen ni kurusijala lagosi kɛlen bɛ ka aw sɔrɔ ni ka aw kɔnɔrɔfili ka tila ka aw degun aw farisogo la mugu tɛɲɛ yiri gɛrɛgɛrɛ bɛɛ bɛn n'o kan o y'a fura ye wa o tɛ dɛsɛ la abada maa minnu bɛ yen bi n'u kɛlen bɛ k'u jigi sɛmɛ kungo kɔnɔ yiriw la ni ka aw ka bana ta ka bɔ aw kan Nin maa kofɔlen ninnu bɛ sɔrɔ Torokɔbugu sira la ka ɲɛsin Sada Jalo ka etazi ma. U sɔrɔyɔrɔ filanan, o ye Sogoninkɔ ye avenue OUA la ka ɲɛsin maternité ma dugutigi ka immeuble la. Aw kana aw sigi k'aw bolo fila da aw sen kan tuguni.

an bɛ ala barika da ka ala tando ala ye cɛba min kɛ mali garisɛgɛ ye ka kɛ diɲɛ garisɛgɛ ye ni an ko a ma elaji Mulekafu ni kuma diyara an da an b'a fɔ porofesɛ min ye ɲinini kɛ hmm. ka ɲinini kɛ ka ɲinini kɛ k'i sinsin kungo kɔnɔ yiriw kan k'olu baara o cɛba in ni bɛɛ lajɛlen y'a lakodɔn yiri furakɛla ala kali yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ namara tɛ min na o ma daminɛ bi o elaji b'anw bolo an kɔnɔrɔfilila ni bana fɛn fɛn ye n'an sera a ma a bɛ ɲɛfɔli kɛ anw ye ka sɔrɔ a ma don a ka baara kɛ cogo o b'a yira k'a fɔ bana fɛn fɛn n'a bɛ dɔ fɔ a la a bɛ se ka dɔ kɛ a bana la El Hadj o hukumu kɔnɔna la bi anw ser'i ma lamɛnnikɛlaw olu ka laɲini kosɔn an ser'i ma banabagatɔw olu ka laɲini kosɔn ko ne kɛ ɲininkali gunyina ko ka ɲininkali caya ko k'a caya min bɛ se k'a to i na dɔ fɔ olu ka bana kan ka tila k'olu lafarinya u ka bana ɲɛ jaa bana dɔnbaliya o fana y'a dama ko wɛrɛ ye elaji bi an b'a fɛ ka kuma kurusijala lagosi banaw kan a saba fɔlɔ o ye ni dɛsɛ kɛra penten kelen n'an ko ma e psan sɛyɛn filanan n'o ye fanga dɛsɛ ye n'an ko ma fɛn sɛyɛn sabanan an bɛ fɛ i kɛ dɔ fɔ an ɲɛna dononkɔrɔninya la n'a a daminɛ ani tila n'a bɛɛ lajɛlen ye a si ma kɔrɔya ni si ye ɛlhaji n'o kɛlen bɛ sababu ye bi an bɛ nkalon da ɲɔgɔn na nin fɛn saba o ɛlhaji an bɛna i k'i nɛn don kuma ni ɲɔgɔn cɛ nka yan'o cɛ k'i bisimila ɛlhaji asalamu aleykum waaleykum salam eh, jama bisimila jama salamu aleykum ayiwa a bɛ hakɛ to ne t'a fɔ bi ka nɔgɔ to a la n b'a bɛɛ fɔ bi bɛɛ k'a faamuya ɛɛ nin question in nana cogo min na a bɛ san caman bɔ sisan an bɛ émission kɛ a bɛ passer mais ka na émission kurakuraya a daminɛna ni demande de ye mɔgɔ de y'a demande jusqu'à ce k'an ka segin a émission ninnu kan mais elaji ne b'a d'i ma n b'a ɲɛf'i ye i b'a faamuya inshallah nin dun ka ɲi ɛlaji nin diyara n ye ɛlaji ne ye nin fɛn saba min fɔ nin ye n'o ye fanga dɛsɛ ye n'o ye aba dɛsɛ yɛrɛ ye n'o ye dononkɔrɔninya ye ɛlaji nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ se ka bɔ nin bana ninnu ma cogo di tamasiyɛn jumɛn b'a yira k'a fɔ nin bana kelen kelen nin b'i la i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna o la wa n bɛ se ka dɔ fɔ bisimila ɛlɛ ko n delila k'a f'i ye n ko ɛɛ bana minnu filɛ nin ye tɛ seere t'u la mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ t'i jɔ k'a fɔ ko karisa filɛ nin ye ko il est impuissant a muso de bɛ se k'a fɔ a ye mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ se ka t'i jɔ karisa ma k'a bɛ éjaculer joona ko dononkɔrɔnin don a muso de bɛ se k'a fɔ a ye mɔgɔ si tɛ yen n'i bɛ se ka t'i jɔ karisa ma k'a filɛ nin ye ko fanga t'a la a muso de bɛ se k'a fɔ a ye ɛɛ minnu bɛ se k'o yira o ye tubabu dɔgɔtɔrɔw ye o bana hormonalement olu b'o analyse kɛ mais anw ye farafin dɔgɔtɔrɔw ye an t'an da fɛ k'an da don olu kuma na mais minnu b'a se mɔgɔ ma kɔni ni ala sɔnna ma n b'o da jama tulo kan inshallah ɔ ɛlaji yanni an ka don kumaw la ee yɔrɔ e ko sɛgɛsɛgɛli bɛ yen i ko ko i y'o to tubabu dɔgɔtɔrɔw bolo nka bɛ se ka dɔ kɔni fɔ an ɲɛna nin bana ninnu kurusijalalagosi kurusijalalagosi ye facteur saba de kɔmi i y'a fɔ bisimila
n'i y'a ye n tɛ n da don dɔgɔtɔrɔw ka kuma na parce que lagosili bɛ ko dɔw senfɛ u b'a fɔ an bɛ don u ka studio kɔnɔ an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan dɔw de bɛna fɔ ye ne mago tɛ tubabukan yɛrɛ la yɛrɛ n'a ka d'a ye a kana fɔ yɛrɛ ne bɛ se ka bana f'u ye k'a sɔrɔ tubabukan tɛ ne ma don ekɔli la n mago tɛ ekɔli la El Hadj cɛya bana an b'o de kan bana saba naani bɛ se ka kɛ mɔgɔ la fo bana duuru El Hadj ne delila k'a f'i ye yan nɔ n ko fantanya ko jugu bɛ cɛya faga fantanya ne y'a f'i ye yan bɛ cɛya faga El Hadj n delila k'a f'i ye yan n ko miiri jugu bɛ cɛya faga miiri o bɛ cɛya faga El Hadj n delila k'a f'i ye n ko stress bɛ cɛya faga stress o bɛ yen n t'o bamanankan dɔn n b'o kelen fɔ tubabukan na
El Hadj n delila k'a f'i ye ɲɛgɛnɛkɛ bana dɔw bɛ yen nɔ lujurabana dɔw bɛ yen olu bɛ cɛya faga El Hadj n delila k'a f'i ye kɔnɔnabana dɔ bɛ cɛya faga ɔ cɛya fagali minnu don ani bana minnu b'a faga n bɛna olu woloma k'o fɔ i ye n'Ala sɔnna inchallah
Yɔrɔ kuma tɛ nin sa wa yɔrɔ n tun bɛ ka min ɲini i donnen tɛ kuma kɔnɔ nin bana jumɛn bɛ se ka kulusijala gosi se mɔgɔ ma bon El Hadj a b'a fɔ ko lɛminɛnpo n'o kɔgɔra lɛminɛnpo ye jumɛn minnu bɛ yen ni jijɛman b'u la u b'o de kɔrɔsi mais yanni an ka taa o ma a bɛ daminɛ ni ɲɛgɛnɛbilenni ye fɔlɔ ɔ aw minnu bɛ bɔ burusikɔnɔnaw la ka na ka na bamakɔ yan ɔ n'u sera bamakɔ yan ɲɛgɛnɛbilenni b'u la u t'a furakɛ a bɛ t'u la fo ka se kuntalajan ma n'a sera o ma u bɛna muso furu a kɔnɔ u t'a juguya dɔn fo n'u ye muso furu donc o bɛ na ni maladie prostatite ye o maladie prostatite kɔrɔ ye bana minnu liélen don prostate la ani prostate tɛ kelen ye o bɛ na n'olu banaw ye donc worokɔrɔŋɛɲɛ b'o la jijɛman b'o la bɔ b'o la eh, cɛya jukɔrɔla funu b'o la olu kɔlɔlɔ bɛɛ bɛ na ni cɛya faga ye ka cɛya faga pewu donc cɛya fagali ani fanga tɛ cɛya la ani ka teli olu tɛ bana kelen ye donc i bɛ se ka jateminɛ k'a lajɛ n'i ye mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ ta k'a jɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen nin nɔ min bɛ yen nin nɔ ni fanga t'a yɛrɛ la fiyewu k'a ta san mugan duuru ka taa san bi naani na o bɛ se soixante pour cent ma El Hadj mɔgɔ bi wɔɔrɔ soixante pour cent i bɛ denmisɛnnin fitini de sisan u bɛ n'u jɔ k'u bɛ éjaculer joona walima fanga t'u la n'a y'a sɔrɔ u ma kɔn ko ma infection de y'a k'u la ou bien furakisɛ kununba de y'a k'u la bon o furakisɛ ninnu an bɛna tila k'an da se olu fana ma ni Ala sɔnna a ma inchallah ayiwa
Ɔ El Hadj ça fait kuma donna ɲɔgɔn kɔnɔ yɔrɔ i ye bana dɔ fɔ sisan a bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ min impuissance o ye ka i sen bɔ a la pewu pelenkete i ye bana minnu fɔ sisan o de b'o lase mɔgɔ ma b'o lase ɔ nka min ye fanga dɛsɛ in ye o fanga dɛsɛ o fana sababu bɛ se ka bɔ min bon El Hadj fanga dɛsɛ tigilamɔgɔ man ca

mɔgɔ min bɛ yen ni problème b'a da la socialement so kɔnɔ kuma bɛ a gannen don a kɔ fanga tɛ k'a la o kɔni tɛ se ka foyi kɛ yɛrɛ donc fanga dɛsɛ bɔyɔrɔ ka ca kojugu ale tɛ banaba y'an bolo k'an bɛ se ka kuma o kan kosɛbɛ ala sago i sago elaji n'o don o kɔrɔ ko ça fait mɔgɔ mɔgɔ caman na kɛ dɛsɛbagatɔ ye so kɔnɔ sa dɛ ka da ka gɛlɛya bɛ yen koyi elaji gɛlɛya bɛ yen ala k'an kisi ala k'an kisi nka min ye telima telima nin ye dun teliya kojugu nin yɔrɔ elaji an kɔni an bɛ nkalon da ɲɔgɔn na dutigi yɛrɛ n'a fɔra ta ko daminɛ n'i tila kɔni susuruntu bɛ caya dɛ elaji i tɛ dɔ fɔ anw ɲɛna o la o kɛlen k'an kɔnɔrɔfili bi dɛ elaji bɛ dɔ fɔ an b'a jateminɛ o bɛ quatre-vingts pour cent na bi mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ se ka mɔgɔ biseegin sɔrɔ o dingɛ kɔnɔ éjaculation précoce ma ale fɛn caman nana ale facteur caman nana ale ɛɛ n ye bana minnu fɔ olu sen b'a la éjaculation précoce n'a ye mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ kuma dɔ la n'i m'a furakɛ ale de bɛ na ni cɛya faga yɛrɛ pewu donc a bɛ cɛya faga ala k'an kisi o ma mais elaji bana dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ cɛya faga yɛrɛ k'a sɔrɔ i ma se éjaculation précoce ma n'o ye jabɛti ni tension ye n'an kan k'an da se olu ma mɔgɔ k'o faamuya kosɛbɛ o de mɔgɔ ka ca bi n'a bɛɛ ye ni nkalon dalen don la so kɔnɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ sima ko tɛ ala sago i sago
ɔ elaji ni nin faamuyana ça fait elaji e yɛrɛ bolo parce que ɲininkaliw bɛ yen n ye ka halisa i dakɔrɔbɔ kumaw la nka nin saba la o n tɛ fatɔ ye Ayi e tɛ fatɔ ye elhadji ça fait ka kuma da i ɲɛ kɔrɔ, n y'a faamu, ɔ elhadji ça fait nin saba la o, unhun, nin saba la siran ka kan ka kɛ jumɛn ye tiɲɛ yɛrɛ la? bon elhadji ɛɛ Ala ka bana bɛ yen, mɔgɔw ka laɲini fana bɛ yen, ɛɛ n'i y'a fɔ fo n ka n da don a kuma na k'a f'u ye, ɛɛ bana dɔ bɛ yen nɔ n'a y'i sɔrɔ n'i b'a fura kan pewu olu bɛ cɛya faga o bana ye i n'a fɔ jabɛti n'a ɲɔgɔnnaw jabɛtitɔ yɛrɛ n'a mɛnna jabɛti fura yɛrɛ kan pewu cɛya t'a la walayi ala jabɛtitɔ bɛ nin ko la mɔgɔ bɛ kɔnɔgan ale bɛ kɔnɔgan et puis n'a bɛ ka kɔrɔ ka sin yɔrɔ dɔ ma yɔrɔ dɔ kɔni b'a minɛ soit ɲɛko b'a minɛ ou bien fasako b'a minɛ bon jabɛti fura de b'o kɛ wa

cɛya fura bɛɛ tɛ da ɲuman parce que an bɛna se k'an da se yɔrɔ ma sisan parce que fura ko kuma cayalen don elaji hypertension diabète fasadimi stress eh, siran elaji olu bɛɛ kɔlɔlɔ bɛ cɛya bana kɔnɔ mais fɛn fila kɔni bɛ yen olu kɔni kuda kuda ye tension ni diabète o tigilamɔgɔ kɔni olu ka cɛya fura tali ye wajibi ye voilà ala sago i sago sagotigi ye ala ye elaji nin diyara n ye mhm. elaji sisan mhm. eh, an ɲɛ b'a la k'a fɔ eh, mɔgɔw bɛ bana ninnu yɔrɔ bana ninnu kɔni a bana ninnu bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mhm. latigɛ bɛ se ka boli mɔgɔ kan k'i to san fila bɛɛ lajɛlen nka an y'a ye k'a fɔ min ye kulusijala gosi bana ninnu ye denmisɛnninw bi sisan denmisɛnninw hali minnu yɛrɛ ma wolo fɔlɔ mhm. olu yɛrɛ b'a a kuma fɔ la k'a fɔ k'olu sen t'a la mhm. elaji o bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ aw ye furakɛlikɛlaw ye bon elaji très bien comme question n delila k'a f'i ye n ko bana dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ candidose n'a ɲɔgɔnnaw syphilis n'a ɲɔgɔnnaw gonorrhée n'a ɲɔgɔnnaw chlamydiose n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ mɔgɔ minnu na u bɛ fura kuntan kuntan ta k'a mada ka sɔrɔ a ma furakɛ olu ye dugukɔrɔlabanaw de ye bon dugukɔrɔlabana in tigilamɔgɔ caya bana wɛrɛ bɛ wolo o kɔnɔ min tɛ dugukɔrɔlabana dɔrɔn ye bilen olu de bɛ na ni cɛya faga cɛya dimi ani k'a bɔsi la bon i b'a jateminɛ k'a lɛ denmisɛnnin kunda k'a ta san mugan na fo ka se san mugan ni duuru ma komi n ye min f'i ye ka se san bi saba ma i b'a sɔrɔ o caman 80 pourcent o base ye infection ye ou bien kɔnko ma ala sago i sago sagotigi ye ala ye nka elaji denmisɛnnin fana ka nin bana in kofɔ ta o bɛ mɔgɔ kɔnɔrɔfili dɛ bon n delila k'a f'i ye denmisɛnnin n'i sigi mɔgɔkɔrɔba sigiyɔrɔ la fɛn dɔ bɛ yen o t'i sɔrɔ fana dɛ n'i ko i k'a daminɛ joona i bɛ tila joona dɛ bon o de caman fana bɛ yen nɔ mɔgɔ b'an ko faamuya mɔgɔ kan k'o faamuya k'o ɲini k'o ɲɛdɔn quoi denmisɛnnin san mugan bi i b'a sɔrɔ den b'a bolo voilà denmisɛnnin musomannin san tan ni naani san tan ni fila bi i b'a sɔrɔ den b'a bolo donc ɛ o bɛ se ka lakale cogo di n'a daminɛna joona i bɛ tila joona bon infection minnu b'olu minɛ u t'a furakɛ cogo dɔn u b'a dogo dogo dɔw yɛrɛ bɛ ɲɛgɛnɛbilenni y'u minɛ o de ko k'a fɔ u somɔgɔw ko ɲɛgɛnɛbilenni b'u la olu b'a dogo de u hakili la k'u bɛna bugɔ n'a ye alors k'o tɛ donc o bɛ kɔgɔ ka sigi bana wɛrɛ ye n'olu bɛna se muso furu ma o y'a sɔrɔ problème nana bɛɛ bɛ nin facteur la i bɛ compter 30 pourcent na de 20 à 30 ans i b'o compter o la donc olu ka gɛlɛn donc o ɲɛdɔn ka go parce que fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ furakɛ fo a ka ɲɛdɔn fɔlɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a dogora a tɛ se ka furakɛ donc hali cɛkɔrɔba caman ka cɛya bana ye dogoli de ye min tɛ diabète min tɛ tension ye parce que ni prostate ninnu y'i minɛ a n'a kɔlɔlɔ ninnu n'i b'a dogo finalement a bɛ taa laban cɛya bana de la Allahu akbar. voilà
Ɔ, Ɛla Safew, a komi dogoli kuma mɛnna i y'o fɔ sisan ka taa ka segin k'a kan Safew ɛɛ mɔgɔ man kan tɛ k'i i da de nin bana ninnu kan de wa walima n'a a latigɛ ye bolili daminɛ i kɛ kuma i i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i kɛ kuma i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ walima i kɛ parce que aw de mɔgɔ bɛ se k'i kɔnɔjɛ aw de ye nka Caman caman bɛ yen an b'a fɔ n ko maloya ko don k'an k'a kɛ dogo dogo la mɔgɔ kana bɔ a kala ma e yɛrɛ bɛ mun fɔ i bɛ ka n pousser n b'a fɔ dɛ n b'a fɔ dɛ anw tɛ fana ye mɔgɔ saba bɛ yen o tɛ se ka kɛ fana ye dɔgɔtɔrɔ ani mori sabanan n delila k'a fɔ n t'o f'i ye wa n t'o fɔ fana dɛ olu tɛ se ka kɛ fana ye fo ka diɲɛ to dugu bɛ wuli olu tɛ se ka kɛ fana ye mais e bɛ ka na sira min fɛ n bɛ fɛ k'o sira to yen an ka sira wɛrɛ ta parce que ni n ko n bɛ don o kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko n bɛ k'u laɲini alors que n ka émission kun t'o ye n ka émission kun ye eh, ka fɛn di mɔgɔw ma a bɛ se ka min faamuya u yɛrɛ ka bɔ a da fɛ so ni n ko n bɛ kuma nin na a bɛ kɛ problème ye du kɔnɔ parce que o bɛ na ni maa tabu de ye donc maa tabu kuma kɔnɔna o ka dun o ye sokɔnɔna ye kalanni b'o la fɛn caman b'o kɔnɔ donc o kalanni ko yɛrɛ an b'a fɔ ɲinɛ parce que an bɛ kuma don a kuma na komi a kuma cayara mɔgɔ caman bɛna fura ɲini sisan parce que o ye muso camantigiw aw ɲɔgɔn ka kow ye mɔdun yanu ka kow ye quoi parce que ni muso b'i bolo ko saba naani n'a sera yɔrɔ ma e taara yan fɛ e ka ɲi e nana yan fɛ e man ɲi fo a ɲɛ ka ɲini de a ka dɔn a ɲɛ ka ɲini dɛ a ɲɛ ka ɲini n'Ala sɔnna voilà Ɛla Safew kulusijala gosi bana nin Ɛla nin tɛ bi kuma tulonkɛ kuma tɛ nin dɛ e ko a ko e ko mɔgɔ yɛrɛ sigilen tɛ nin kan fiyewu Elhaji ça c'est la maladie du monde entier nin bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la bi mais plus précisément faantan de b'a juguya komi n bɛ ka min f'i ye Ɛla gɛlɛya bɛ mɔgɔ kan bi o de problème b'u dala cɛya ko ni fɛn bɛɛ la bana bɛ mɔgɔ kan mais pour que bana yɛrɛ furakɛ a ka sɔrɔ fɛn b'i bolo pour que ka fɛn yɛrɛ sɔrɔ fana o ka sɔrɔ i fana hakili sigilen don Ɛla an filɛ min na bi bi in na problème saba de bɛ yen min man ka négliger dumuni furakɛli ani nin problème conjugal o kɔni man ka négliger fiyewu Ala sago i sago sago tigi Ala ye ɔ Ɛla Safew ɲininkali dɔw Safew anw hakili la k'a fɔ ko kulusijala gosi bana ninnu n ko a bɛ cɛkɔrɔba n k'a bɛ cɛkɔrɔba kun na sabu si dɔ de bɛ yen wa ɛɛ min n'a o latigɛra i ma i k'i hakili toli daminɛ i yɛrɛ la walima a bɛ bɛɛ de kun kan si t'a la ni si sera nin yɔrɔ ma aa a bɛ a bɛ sɔn ka se ma ni si ma se nin yɔrɔ ma aa, anw tangalen don ɛɛ ɛlaji o don wa
Ɛɛ, i ka question ɲɛna mais n'i y'a ye i binna i talonna de ɛlaji i sera nin yɔrɔ in ma a diyara n ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen o b'a fɔ ko ɲɛgɛnɛkɛ bana b'u la cɛya bana b'u la u t'a sɔrɔ kun dɔn et puis yanni ka cɛya bana in furakɛ i bɛ ɲɛgɛnɛkɛ bana nin furakɛ fɔlɔ mɔgɔ caman bɛ yen n'u bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ tɛ na a bɛ denmisɛnnin na a bɛ cɛkɔrɔba la kosɛbɛ ou bien n'u bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛkɛ yɔrɔ a b'u dimi u b'a bisi yɛrɛ dɔw fo a bɛ fo i ka hakɛ to fo cɛya misɛnya ka don a kɔnɔ alaji dɔw bɛ yen a dimi bɛ jigin fo silɛndiri fila la donc olu bana ninnu alaji u b'a fɔ olu ma ko maladie prostatite chronique n'i y'a jateminɛ o bɛ cɛ bi wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ la i b'a sɔrɔ mɔgɔ bi naani kɔni cɛya kɔni t'o la yɛrɛ
a tɛ yen o ni jabɛti tɛ kelen o ni tension tɛ kelen olu mɔgɔw bɛ yen alaji i b'a jateminɛ san mugan ni duuru ka na san bi saba san bi naani na o mɔgɔw i b'a sɔrɔ olu tilala infection kɔnɔja kojugu ɲɛgɛnɛ bilenni maladie prostatite bon o mɔgɔ n'i y'a jateminɛ ka i b'a sɔrɔ mɔgɔ bi saba b'o la hali n'olu ɲɛgɛnɛ kɛ sisan ka wuli ɲɛgɛnɛ tɔ bɛ kilaw la bon olu ko k'o ɲini k'o corriger non o b'a ɲini ka cɛya bana de corriger pour que ka se ka i ka hakɛ to kafoɲɔgɔnya kɛ alors que o tɛ i ka kan ka o de ɲini k'o corriger fɔlɔ parce que ko soubassement y'o de ye tant que i m'o corriger o ji jɛman bɔ ni o ɲɛgɛnɛ teliya ninnu ni o dimi ninnu ni fɛn ninnu furakɛ cɛya tɛ yen Très bien. Merci.
Ah, alaji e wulila ni kuma ye dɛ sabu nin kuma in kɔnɔ ka dun dɛ hmm. eh, min min kuma y'i bolo nin hmm. eh, ça fait hadamaden eh, a bɛ komi dumuni hmm. kafoɲɔgɔnya a bɛ komi dumuni mɔgɔw yanni i k'i bɛ bana furakɛ mhm. caman bɛ i kari ale de kan hali n'a sɔrɔ a bɛ kɛ u kan tɔɲɔ kan mhm. ɛlaji bɛ se ka mun fɔ o la
bon parce que i y'a kuma kun tigɛ ɛɛ elhadji nin ye silamɛya yɛrɛ la nin ye wajibi ye elhadji an bɛna don matabu kɔnɔ n'i bangela n'i bangebaaw ye muso d'i ma a ka kan i ka vie conjugale accepter ka a a se a hakɛ la i jɔ i jɔyɔrɔ la k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'a ma kɛ ni nasɔngɔ bɔ dɔrɔn ye n'a ma kɛ nasɔngɔ bɔ dɔrɔn ye elhadji dɔw bɛ yen nɔ hali n'i ma nasɔngɔ d'u ma ni nin ka ɲi a banna tiɲɛ don mɔgɔ bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛ don pari la ka a ɲɛnabɔ ka di u cɛw ma pour que u ka se ka lafiya elhadji delila k'a f'i ye muso dɔw bɛ yen u bɛ taa nin fura ɲini ka di u cɛw ma o ye muso ɲɛnamaw ye dɛ nka ne jalen bɛ den ma dɛ o ye muso ɲɛnamaw de ye u bɛ taa se u bɛ taa se furakɛlikɛla ma k'a f'u ye ni problème b'u cɛ la hali cɛ tɛ na walayi u ka ca bana si olu bɛ se anw ma u bɛ maloya or que maloya kun tɛ n'i maloyara ni maloyaba nana o y'i ka problème y'i bolo bon ji jɛman bɔ ninnu ni nin fɛngɛ na bɛ ka nin fɔ i b'a jateminɛ k'a lajɛ mɔgɔ caman fana ka cɛya bana bɛ yen 70 pourcent na min ye fura kuntan tali ye mais fura jagoya fura kunukunu pour que u bɛ se ka dɔ ɲɛnabɔ su fɛ finalement a bɛna kɛ hal'u bɛ fura kunu f'u tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que i bɛ kisɛ fila ta i bɛ kisɛ naani ta finalement i bɛna kisɛ wɔɔrɔ ta i bɛna i bɛna caman ta a tɛna mago ɲɛ i ye a kɛra furakisɛ ye o a kɛra furamugu ye k'a dun a kɛra fɛn o fɛn ye o fo dose de ka y'a la et puis i ka bana yɛrɛ kun dɔn k'a furakɛ donc n'o kɔni ma kɛ i bɛ ka tâtonnement de k'o kɔfɛ o tâtonnement fana o fana bɛ ni problème wɛrɛ de ye min b'i senbɔ a ko la pewu voilà
n'ala sɔnna inchallah bon elhadji sisan n tun bɛ fɛ halisa k'i da don banaw la bana minnu ni olu de bɛna ka na eh, dɛsɛ lase fanga dɛsɛ lase mɔgɔ ma
bon elhadji parce que an bakuruba don la kan na an y'a bakuruba fɔ bakuruba la mina bana min b'a se mɔgɔ ma u b'a fɔ tubabukan na mst ni ist olu de ka teli mst ni ist o ye infection de ye mais o infection a bɛ se ka mɔgɔ épargner yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ cɛyabana tɛ mɔgɔ bɛ nkalon la ko cɛyabana b'i la n'o ye den sɔrɔ yɔrɔ ye parce que ni mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u tɛ den sɔrɔ ani cɛya t'u la o tɛ kelen ye dɛ mais o ye infection ka baara ye an bɛna an da don o kuma na n'ala sɔnna ma ɔ elhadji an kɔni mɔgɔ tɛ bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔ kɔnkɔn n'ala sɔnna n tun bɛ fɛ I kɛ o yɔrɔ de ɲɛfɔ an ye halisa
n y'a ɲɛfɔ ka kɔrɔ mais n bɛ segin a kan n filɛ ka bana minnu fɔ nin ye syphilis ni gonorrhée ni chlamydiose ninnu a ka ca la fɛ ani dɔ bɛ yen koko juguman ye minnu na n'a ma furakɛ n'a ye infection bila ma se koko ma ni ɲɛgɛnɛbilennin ye kɔgɔra minnu na ka u ka lawa tiɲɛ olu o mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ fanga b'u la cɛya la u bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mais denkisɛ t'u la o mɔgɔ bɛ yen u tɛ den sɔrɔ bon n'olu ye muso furu olu kɛ olu ka u yɛrɛ furakɛ olu bɛ taa muso de furakɛ fɔlɔ parce que fanga b'u la cogoya bɛɛ la mais u t'a bila u kunkolo la ko fanga de bɛ dɛsɛ den na mais olu t'o dɔn walima u tɛ se k'o dɔn fana parce que a ma ɲɛma f'u ye dɔgɔtɔrɔ b'u furakɛ o ma f'u ye u bɛ minnu bolo u t'a ɲɛ f'u ye fana donc olu tigilamɔgɔ de bɛ yen olu ka ca bana si bi n'u yɛrɛ bɛ duw kɔnɔ ni cɛ bɛ yen a tɛ den sɔrɔ problème b'a la azoosperme ou oligosperme donc olu tɛ se ka furakɛ tant que u ma lawaji ɲini muso fana ka lafiya bon o de ka ca bi ka dama tɛmɛ o ni cɛya bana fana tɛ kelen o de la mɔgɔ caman bɛ yen n'a muso ma den sɔrɔ ka mɛn u b'a ŋunuŋunukan fɔ du kɔnɔ ko cɛya t'a la alors que o tɛ muso b'a dɔn fɛn min bɛ yen aw de t'a dɔn n'i y'a ye muso ma sɔn ka bɔ ta a wari fɛn bɛ yen donc o de problème bɛ yen fo ka souligner aw minnu b'a an ladi o ka souligner aw fɛ a ka tila k'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ k'a faamuya u ka sow kɔnɔ n'i ma den sɔrɔ san kelen san fila a ka ka yɛrɛ ka bɔ ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ ka taa ɲɛfɔ a ye i k'i ka eh, jolita n'i ka lawaji ɲini k'a lajɛ n'a sɔrɔ kunko t'i yɛrɛ la sutura la fɔlɔ yani i ka se ka muso bɔ ka taa muso bila kɔnɔfara la merci ɛlaji eh, a barika ɛlaji ye sama senba diyara n ye Eh, nka ɛlaji yɔrɔ dɔ fɔra kuma la i ko eh, ko lawaji tiɲɛ mhm. a t'i bali i bɛ cɛya tan fila fila ko nka lawaji tiɲɛ mhm. ko i ye bana dɔ fɔ ko o b'o lase mɔgɔ ma mhm. ɲɛgɛnɛbilennin eh, laji o fana bɛ se ka kɛ wa laji ɲɛgɛnɛbilennin dɔrɔn tɛ dɛ ah. hali ni infection bɛ du kɔnɔ n'a kɔgɔra du kɔnɔ la n'a y'i minɛ ah. n'ala fari ka a bɛ lawaji tiɲɛ mais laji mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ lawaji t'olu la yɛrɛ olu ta ye fiɲɛ ye o mɔgɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔ b'a kalama n bɛ ka min fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen lawaji t'olu la fiyewu olu ka kɛnɛ ko fali mais u bɛ éjaculer a bɛɛ fiɲɛ dɔrɔn de ye olu tigilamɔgɔ de muso b'u kɔnɔ dimi sanga ni waati bɛɛ olu kɔnɔ b'u dimi ɛlaji e de ɲininka dɛ ɔ n'i ye n ɲininka n b'a fɔ an ka taa ayi an bɛ taa nka an tɛ taa nin yɔrɔ an b'an jɔ ɛlaji safewu nin min ye nin ye n'o ye mɔgɔ sɔrɔ ni i bɛ ɲɛnamaya kɛla n'a ye fɛrɛ b'a la ka segin ɲɛnamaya la wa ka segin mɔgɔya la wa elaji bana o bana bɛ a bɛ furakɛ walayi hakili sigira bana o bana bɛ a bɛ furakɛ ɛ muso jalanw bɛ yen nɔ olu bɛ furakɛ o muso dɔ bɛ yen olu ye muso jalanw ye komi an tɛ muso ka babu kɔnɔ olu bɛ yen nɔ olu jalen don fo ka dama tɛmɛ mais olu bɛ na an bɛ fura d'u ma u bɛ furakɛ mais infection de b'u fana bila olu la o olu ka leminanpo jugumanba de b'olu bila olu fana na An ka taa El Hadji. Ayiwa bisimila. Unhun.
El Hadji i y'a dɔn kabini tuma jan ni ne ye ɲininkali k'i la, n mana ɲininkali kɛ nin kumani in na dɔrɔn, i b'i jɛngɛ, i b'a fɔ ko aa ko an k'o to yen, k'o kɔnɔ ka dun. Ɛ El Hadji i ye banaw fɔ minnu bɛ ɛ fangadɛsɛ lase mɔgɔ ma. Unhun. Min bɛ ɛ i n'a fɔ ɛ doninkɔrɔninya lase mɔgɔ ma. Unhun. Min bɛ mɔgɔ dɛsɛ pewu. Unhun. Ɛ nka anw bɛ balo fɛn minnu na El Hadji ɛ i ko ko i tɛ sɔn ko k'i da don o la. balofɛn ninnu an balofɛn ninnu olu sen t'a la dɛ ɲininkali don ɛɛ ni san ye yuru la san n'a yɛrɛyɛrɛ quoi bɛɛ b'i y'a bolo da i kun de bɛɛ haminanko i kunna doni tiɲɛ don elajɛ a ɲɛ ka ɲini a ɲɛ ka ɲini a ɲɛ ka ɲini ɛɛ elajɛ n'i ye n da don nin kuma na a bɛ kɛ dɔw fana ka problème ɛɛ wuli sababu ye ka problème wɛrɛ créer tuguni ɛɛ elaji minnu bɛ mɔgɔ fɛn min bɛ mɔgɔ cɛya faga diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'a kalama bɛɛ ɲɛ b'a la fana donc o tɛ se ne k'o ɲɛfɔ ne fana bɛ dɔ ka marché de tiɲɛ o walayi elaji n'a ka di ɛɛ gouvernement ka wuli k'a ɲɛɲini n'a ka di dukɔnɔmɔgɔ yɛrɛ o ka ɲi k'a ɲɛɲini mɔgɔ yɛrɛ man kɛnɛ n'a ka di fana ka wuli k'a ɲɛɲini mɔgɔ yɛrɛ b'i yɛrɛ furakɛ o laji fɛn min man ɲi i ma i b'o dɔn mais laji e bɛ malo min dun bi angɛrɛ b'a la e bɛ malo min dun bi angɛrɛ b'a la e bɛ tomati min dun bi angɛrɛ b'a la e bɛ misi min sogo dun i ka so bi a balolen don ni angɛrɛ de ye elaji e bɛ ji min min produit de bɛ k'a la pour que k'a saniya o tun bɛ kɛ fɔlɔ wa Ayi fɔlɔ ko tɛ an tun bɛ min kɔlɔnnin ji la kɔlɔnnin ji la i bɛ taa kɔji saalo dɔrɔn i b'i da bila i b'i min bon o waati la nin kuma ninnu tɛ fɔ nin kuma ninnu man ca elaji fɔlɔ n'a fɔra mɔgɔ bolo mɔgɔ indexé ko cɛya bana b'a la yanni ka dugu jɛ o b'a yɛrɛ faga bon hali ka so ni muso bɛ ɲini ko e karisa cɛ min bɛ fo cɛya bana b'olu ka du kɔnɔ bɛɛ tun bɛ kɛ mais maloya t'a la bi ni fɛn t'i fɛ min kun i b'i ko k'i da ni fɛn t'i la i muso ye bɔ a b'a dilan foyi t'a la bara
barika Ala ye Ouais. elaji ni ce n y'a fɔ elaji ni ce elaji eh, nin bɛ galabu di an ma nin bɛ ka a a kuma ninnu ka gɛlɛn nka elaji a bɛɛ dusu min donna anw kɔnɔ bi k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ nin bɛ yen nka an m'an jigi tigɛ an m'an jigi tigɛ bana minnu bɛ sa o est-ce que banaw bɛ yen minnu bɛ se ka mɔgɔw la teliya wa ka dununkɔrɔninya lase mɔgɔ ma wa oui an y'o fɔ ka mais n bɛ segin a kan o ye infection n'a kɔlɔlɔ ninnu o fana bɛ se o fana bɛ se' la u bɛ se ka n k'i ma dununkɔrɔninya i b'a ta quatre-vingts pour cent na mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ mɔgɔ bi seegin t'a la dununkɔrɔninya la bon dununkɔrɔninya de bɛ laban ka na kɛ faiblesse ye eh, ka na kɛ impuissance ye Elaj a t'e la a tɛ n na a tɛ nin na o ye nkalon ye bɛɛ b'i taakun dɔn ka don mori ka so kɔnɔ fɛn fɛn bɛ fɛn min na bɛɛ b'a dɔn min b'e la e b'o dɔn min bɛ n na ne b'o dɔn walayi a fɛn fɛn b'an fɛn fɛn na an b'o dɔn an bɛɛ b'a kalama e bɛ si cogo min na e b'o dɔn ne bɛ si cogo min ne b'o dɔn ale bɛ si cogo min a b'o dɔn donc ni ne ye fɛn fɛn fɔ nin na o kɔni ye n b'aw bila sira de n'o tɛ fɛn min bɛ ka kɛ bɛɛ b'o dɔn Elaj cɛyabana tɛ fantan to a tɛ faama to a tɛ waritigi to a tɛ mori to a tɛ soma to a bɛ bɛɛ de minɛ a bɛ bɛɛ de la i ye professeur ye o i ye nin ye o a bɛ bɛɛ de la bɛɛ b'i ta ɲɛɲini kɛrɛfɛ de an ka taa Elaj an bɛ taa hmm. ɲininkali minnu bɛ yen n tɛna se olu ma fɔlɔ hmm, hmm. eh, Elaj i magara belebele de la fɛnɛ sisan i ko i ko eh, ni bana nin sera yɔrɔ dɔ la dɛ lawatiɲɛ ani ko wɛrɛw bɛ yen fo ka taa se eh, dɛsɛ ma fo ka taa se eh, fɛgɛya ma i b'i kɛ i tɛna se fanga t'i la fo ka taa se eh, eh, dononkɔrɔninya n'a ɲɔgɔnnaw ma nka Elaj i magara denko kuma la i ye cɛ ta fɔ hmm. i ko muso i kɔnɔfarako kuma fɔ hmm. ɔ Elaj ça fait Ni latigɛ kurusijala gosi sera mɔgɔ ma i sen bɔlen ye den sɔrɔ la wa walima mun don ala Elaj ne k'i ma ko karisa tɛ den sɔrɔ ani karisa tɛ cɛya la o tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ mɔgɔba dɔ bɛ yen min ka fisa ni e ni n fila bɛɛ den t'a bolo a bɛ se ka kɛ mais cɛya b'a la mɔgɔba dɔ bɛ yen e ne ka fisa min fila bɛɛ den caman b'a bolo fɛn t'ale la fana ala ka latigɛw bɛ yen mais a man ca mais ni infection ni min bɛ bana bila mɔgɔw la o de ka ca n k'o de la o ka wuli k'a ɲɛɲini a ɲɛ ka ɲini et puis Elaj n bɛ fɛn dɔ souligner o kana kɛ ko mulikaw bɛ ka kuma arajo na ko mulikaw kelen farafinfurabɔla ye dɛ walayi ne kelen tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se k'u furakɛ k'u ɲɛsin o ma ye ala ka bɛɛ ka bana nɔgɔya wala bɛɛ ka taa n'i kunko ye ni bɛna namulikaw fɛ a bɛ se ka min dilan a b'o dilan n'i taara mɔgɔ de fɛ o tigi k'a dilan ala ka sababu di bɛɛ ma ala sago i sago
ayiwa el hadj nin faamuyana mm-hmm. an y'a faamuya kosɛbɛ mm-hmm. i ko k'u tɛ ɲɔgɔn ye sira la mm-hmm. nka eh, sisan el hadj i magara bana dɔ fɛn la

Parce que n b'a fɔ an tɛ nimisa Ayi, Baba Sise. Ɛɛ, lɔnni ɲini yɔrɔ A fɔ.
Ɛɛ, i mana fɛn fɛn fɔ i mana fɛn fɛn kɛ ko a- a sɔrɔ A fɔ. o tɛ nimisa ye El Hadj ne ko ɛɛ, ça fait tamasiyɛn minnu bɛ se ka kulusijala gosi lase mɔgɔ ma cɛ b'o la muso b'o la e ko prostatite yɔrɔ o y'a bakuruba fɔ ye olu olu yɔrɔ olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ dɛ El Hadj n'i ye an bɛ yɔrɔ min na sisan sisan an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na n'i ye infection kɔnɔ lajɛ k'a jɔ n'i ye cɛ kɛmɛ o kɛmɛ ta i b'a sɔrɔ bi duuru ni duuru bɛ bi wɔɔrɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ o dugumayanfan a man ɲi eh, eh, denmisɛnnin ko t'a la denmisɛnnin dɔw bɛ na a b'olu la ni cɛya jukɔrɔ ma funu fankelen bɛ funu ou bien fasa bɛ dimi ka jigin fo sen na ou bien a bɛ na fo kɔ la ou bien douleur b'a ta fo kɔ la ka na fo bobara kɔnɔ o la ɲɔgɔnna ninnu o bɛ se ka épidémie créer o bɛ se ka douleur testicule créer ka cɛya fankelen funu a bɛ denmisɛnnin dɔ minɛ hali u fitinin mais infection ta o de ka ca n'a bɛɛ ye olu de problème n'o cayara ɔ olu de bɛ na ni densɔrɔbaliya ninnu ni infection banbali ninnu ni faiblesse ninnu ni éjaculation précoce ni a problème n'a ɲɔgɔn ye voilà n bɛ se ka min f'i ye o de ye nin ye ça fait El Hadj yɔrɔ ni o kɔrɔ ko sigili bana kɔrɔ o de ye balawu ye kɛ bon El Hadj i bɛ sigi ni bana min ye e yɛrɛ b'a dɔn fɛn min b'a la n'i wulila k'a furakɛ o de ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye mɔgɔ tɛ i ka hakɛ to infection i t'a furakɛ dama d'abord dɔrɔn kama ko cɛyabana i b'a furakɛ pour que i ka sijan fana sɔrɔ prostate bɛ opérer o bɛ opérer pour que i ka sijan de sɔrɔ bon infection dɔ bɛ yen o bɛ traiter ka bɔ mɔgɔ la pour que i ka sijan sɔrɔ o bɛɛ tɛ cɛyako ye o mais prostate dɔ bɛ yen n'o opérer la i bɛ mɛɛn ka sɔrɔ i ma kafoɲɔgɔnya kɛ dɛ an k'o fɔ ka d'a kan parce que n'i y'a fɔ mɔgɔ ye ko prostate yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o opere la i bɛ mɛn ka sɔrɔ i ma baara daminɛ dɛ parce que n ka ɲininkali tun b'o kan dɛ ayi dɛ ɲininkali tun bɛna ko ayi dɛ ayi yɛrɛ siran ayi n tun bɛna ɲininkali kɛ nin ka taa an bɛ nin mɛn mɔgɔw da k'a fɔ ni mɔgɔ min ni se kɛra mɔgɔ min ma prostate kɔnɔna la opération na ko i sen bɔra i sen bɛ bɔ mais wagati kunkurun don

A b'a la fɛn b'a bɛɛ la sa kɛ nabila Ibrahima m'i to san bi kɔnɔntɔn na elaji ne tɛ wajuli la n'o tɛ n bɛ taa misiriba la ayiwa bisimila voilà elaji n'o kɔ bɛɛ dun hami na ka n'i y'a mɛn dɔrɔn k'a fɔ ko jabɛti mɔgɔ la dɔn bɛɛ b'a miiri ten ko jabɛti b'a la wa min sen ni nin t'a la est-ce que o fana bɛ se ka a mɛn dɔrɔn ko o de y'a kɛ an bɛ k'an ka jabɛti dogo ko jabɛti b'a la dɔrɔn e ko wa ko ko ni muso degunnen don wa elaji o fana dun
ma yɛlɛ mɔgɔw la n yɛlɛla an kɔnɔko de la jabɛti jabɛti a fura ka ca sisan mais mɔgɔw k'u cogo dɔn et puis question kelen bɛ yen walayi n b'a di buna adamadenw ma k'u hakili to a la aw kana taa mɔgɔw fɛ yen minnu b'a f'u ye k'u b'a ka jabɛti furakɛ k'a ban walahi u bɛ nkalon tigɛ walahi bilahi mɔgɔ si tɛ diɲɛ bɛɛ o fura ma sɔrɔ fɔlɔ ko min ye jabɛti fura ye k'a ban jabɛti bɛ surveiller de a bɛ furakɛ k'a sɔrɔ a ma dankari i la a bɛ furakɛ k'a sɔrɔ a m'i tɔɲɔ jabɛti bɛ surveiller jabɛti fura n'i mɛnna a kan a bɛ cɛya faga pewu yɛrɛ o ye tiɲɛ mais n'i sera furadɔnbaga fana ma cɛya fana bɛ wuli pewu mais jabɛti tɛ ban jabɛti tɛ ban a bana tigilamɔgɔ i b'i si kɛ i b'i sago kɛ n'i b'a furakɛla ɲɛnama dɔn i bɛ taa o fɛ yen a bɛ jabɛti fura ni cɛ fura bɛɛ d'i ma i bɛ lafiya walayi ne kelen tɛ dɛ kelen tɛ Elhadji tension bɛ minnu na, ɔhɔ ɔhɔ, voilà aw kana taa mɔgɔw fɛ yen minnu bɛ nkalon tigɛ aw ye k'u b'a ka tension furakɛ k'a ban nkalon don dɛ, o b'aw se kunko ma walahi, tension fura n'i mɛnna a kan cɛya bɛ sa pewu o ye tiɲɛ ye mais mɔgɔ min b'i furakɛ farafinfura la a bɛ se ka tension fura farafinfura d'i ma k'a stabiliser i b'i mago ɲɛ fo ka t'i sa fana i ko ka stabiliser o kɔrɔ ye di ka stabiliser c'est-à-dire k'i ka fɛn bila norme la a tɛ yɛlɛn a bɛ to hakɛ la a bɛ to hakɛ i bɛ kɛ kɔmi i n'a fɔ a bɛ a tɛ mɔgɔ min na i bɛ lafiya nin yɔrɔ n bɛ nin yɔrɔ souligner parce que an tɔgɔ tiɲɛnen don nin na fo k'a dama tɛmɛ k'an ko an bɛ jabɛti fura k'a ban an bɛ koko fura k'a ban nkalon don koko tɛ fura k'a ban tiɲɛ tɛ tansiyɔn tɛ fura k'a ban nkalon don jabɛti tɛ fura k'a ban bɛɛ nkalon ye olu bɛ bana minnu bila o kɔlɔlɔ n'a fɛn i bɛ se k'olu furakɛ u bɛ se ka stabiliser ala sago i sago an ka taa
i b'a fɛ k'a fɔ anw ɲɛna k'a fɔ jabɛti ani tansiyɔn olu ye banaw ye bana minnu n'u tɛ se ka furakɛ ka ban wa i si kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli i bɛ mɔgɔya kɛ i bɛ mɔgɔya kɛ n'a ye tansiyɔntɔ bi n'i y'a bɔ k'a jɔ i b'a sɔrɔ a bɛ 70 pourcent na diɲɛ kɔnɔ bi jabɛtɔ n'i y'a bɔ i b'a sɔrɔ a bɛ 80 pourcent na diɲɛ kɔnɔ bi donc i t'a dɔn f'a banabagatɔ ka ca f'i ka se a dɔgɔtɔrɔsow la donc olu ye bana ye minnu bɛ se ka stabiliser mais jabɛti n'a b'i fa la a b'i ba la a bɛ se k'i minɛ u b'a fɔ o ma ko héréditaire hépatite n'a b'i fa la a b'i ba la a b'i mɔkɛ la hépatite bɛ se k'i minɛ i tulo b'a la i n'a fɔ min bɛ sɔrɔ tiɲɛ ye min bɛ sɔrɔ tiɲɛ ye o tiɲɛna banaw bɛ yen nɔ donc depuis yen nɔ e ka kan k'a dɔn ko fɛn min b'a la ala ka lafiya di amina amina merci mais alaji ma ma tula mm. eh, y'a dɔn eh, n'a fɔra ko karisa ko a tɛ cɛya la mm. o tɛ o tɛ dɛsɛ yɛrɛ ye sa wa o ye pelenketew ye bɔra pewu
alaji o mais o tɛ mɔgɔ hakili sigi dɛ alaji nin kuma in ka di ye mm. mais n b'a bɔrɔntɔ k'a d'i ma karisa tɛ cɛya la ça veut dire que a sara pewu pewu mais o man ca et puis o furakɛli man gɛlɛn fana
o furakɛli man gɛlɛn o man gɛlɛn n'o bana ju dɔnna o bɛ se ka furakɛ bana min y'o bil'i la prostate bɛ se k'o kɛ n y'a fɔ i ye jabɛti bɛ se k'o kɛ tansiyɔn bɛ se k'o kɛ olu bɛ se ka furakɛ olu bɛ se ka furakɛ mais k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen cɛya yɛrɛ t'a la pewu pewu pewu alaji o mɔgɔ man ca mais si hakɛ dɔ bɛ yen sisan n'i sera o ma i sen bɔ baara la dɛ
baara jumɛn na i sen bɔ cɛya la pewu an k'o fɔ ɲɔgɔn ye bisimila voilà ka ta bi wolonfila la ka yɛlɛ sanfɛ mɔgɔ min b'o la ko e tɛ fura ta olu si tɛ cɛya la f'u ka fura ta de sabu nin ye
diɲɛ taalan de ye diɲɛ bɛɛ de ye ni hali faransi hali diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi o bɛ ji min min bi a bɛ dilan de voilà
mais alaji safiwu Ɛɛ yɔrɔ ni hali ni fanga fanga fanga dɔgɔya bɛ mɔgɔ min na o fana ma fisa ni pe ne kelen ye
bon o ka fisa ni ko dɔ ye dɛ alaji e ni se ko ma sa n kan'a fɔ fanga dɔgɔya o mɔgɔ man ca alaji ne k'i ma ko fanga dɔgɔya furakɛli ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye kɔni ne kelen mulikafu kelen tɛ a ye farafinfurakɛlaw ɲini aw ka o kɛ fɔlɔfɔlɔ la mali kɔnɔ yan sexologue tun tɛ yen ni mulikaw de b'a fɔ o tun tɛ yen mais sisan a nana sexologue bɛ yen ni nin problème y'i sɔrɔ e bɛ taa urologue de fɛ yen o urologue de bɛ ka diagnostic kɛ u bɛ se ka tubabu furanin dɔw sɛbɛn ka d'i ma i b'olu ta i bɛ se ka dépanner dɔɔnin voilà i bɛ se ka dépanner ɛɛ nin bana min filɛ nin ye a tɛ faama to a tɛ faantan to a tɛ a tɛ mɔgɔ si tɛ yen k'i ye parilen don a la diɲɛ kɔnɔ fo n'i tɛ dumuni kɛ donc nin ɲɛ ka ɲini dɔrɔn a ɲɛ ka ɲini merci ɔ elhaji safi eh, hali ni kuma kuncɛ kuma tɛ hmm. eh, kuma kɔni dɔ bɛ yen i n'a fɔ u b'a fɔ eh, mɔgɔ min ne muso caman b'a bolo mhm. kalani kalani ko kuma o bɛ fɔ o la kalani kalani elhaji aw farafinfurakɛlaw kɔni kɔni b'a dɔn nin kuma in i dɔn bɛ nin na kalani ye mun ye bon elhaji hakili la saba b'i yɛrɛ bolo fo naani ɔ e yɛrɛ kan ka dɔ faamuya la nka an tɛ bin e kan an bɛ taa n'a ye ko émission don elhaji i ka hakɛ to ne ma tabu ye muso fila ni muso saba ni naani ta bi afiriki yan nɔ tɛmɛnba de b'a la walayi mɔgɔ ba kelen bɛ yen bi i b'a sɔrɔ muso fila ni saba ni naani b'a bolo muso olu tɔɲɔlen don ɔ i b'a ɲɛnabɔ muso fana b'a ɲɛnabɔ walayi an bɛ yɔrɔ min na bi tile in na naani ni saba bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo fo ka se kuntala jan dɔ ma si hakɛ dɔ ma elhaji e tilalen don fo n'i jigi kɛ fura ye dɛ mulikaw f'i wuli ka na fura san dɛ ne kɔni y'i jigi kɛ fura de ye tubabu fura b'o la farafin fura b'o la ayi nin kuma fɔra an ɲɛna minɛ elhaji An ye nin mɛn tuma- tuma o caman ni de bɛ- kalani tɛ kelen ye kalani ye bamanankan de ye k'a kale mɔgɔ nana ko kalani ɔ o bɛ mɔgɔ dɔw bolo ɔ n'i bɛ taa ɲɛba fɛ yen pour que ka na eh, mariam fɛ yen u b'o bloquer o bɛ yen mais là o bɛ furakɛ o c'est vrai n'i bɛ fɔlɔ fɛ yen pour que ka taa filanan fɛ i kana taa filanan fɛ yen ɔ o b'a bila ji la n'a bila ji la o ye ka alimɛti binnen ye ji la u y'a fɔ u y'a fɔ ten u bɛna fɔ an ye ten nka an m'an seko k'a la an m'an seko k'a la mais i k'a bila i kun na n'i ye nin kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la k'a ka su tiɲɛ lahara i b'a ka su d'a ma walayi hali i denmuso n'a taara si ka so k'a sɔrɔ i muso kan ka si ka so walayi lahara a bɛ ɲininka a la a bɛ sara a la diɲɛ na yɛrɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ mhm. suko in tɛ dɔɔnin tɛ dɛ a bɛ komi n'a fɔ e, e taara i muso sɔrɔ mɔgɔ dɔ bolo o bɛ digi i la cogo min na n'i muso ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ i bolo a bɛ digi la ten de kalanniko bɛ ten donc ni bɛɛ bɛ keleya i ye bila maa tabu de la nin wajili de ye n b'a sa danna donc mɔgɔw k'a bila u kunkolo la i bɛ ka fɛn fɛn kɛ mɔgɔ la dogo la ala b'a sara i kɛnɛ kan hmm. mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ kalanni kɛ cɛ la k'e den bɛ tila ka kɛ fɛn ye walayi ala y'o nkalon ye an ka taa ni kuma ye merci ah elhaji i kumana bi dɛ mhm, e de ɲininka eh, awɔ n'i ye n ɲininka an b'a fɔ mhm.
ɔ elhaji sisan mhm. eh, kuma kuncɛ kuma la nin bana minnu ye nin ye farafinfura e yɛrɛ hakili la farafinfura jɔyɔrɔ ye mun ye nin bana ninnu baaraw la kɛra a kɛra dɛsɛ y'i sɔrɔ wo a kɛra i fanga dɔgɔyara wo a kɛra dononkɔrɔninya wo farafinfura e yɛrɛ hakili la a jɔyɔrɔ ye mun ye nin furakɛli ninnu na bon elhaji an bɛ kuma an bɛ kuma farafinfura de kan
ɛɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi
ne mulekafu b'o fɔ n bɛ waso nin yɔrɔ la ne ma gɛnɛ don farafinfura la fantan t'o la faama t'o la minisiri t'o la walayi ne b'o fɔ n da cɛmancɛ la bi ka ta jamana kɔfɛ fɔ jamana kɔnɔ n bɛ mɔgɔbaw reçoit n bɛ mɔgɔninw reçoit n bɛ n di dentanw reçoit n bɛ dantanw reçoit farafinfura bɛ yen valeur b'a la mais farafinfura tɛ ta k'a tɛmɛ o tɛ bilen a tɛ mugu k'a k'i da bilen o tɛ farafinfura tɛ fura ye bilen i bɛ min ta k'a mun i kɛrɛ la o tɛ tubabu bɛ se ka tubabu fura bɛ se ka fɛn fɛn kɛ farafinfura jɔdaba fana bɛ yen nɔ an bɛ ɲɔgɔn dafa de fura caman bɛ yen an m'a ɲini tubabu fura la an bɛ mɔgɔ ci ka taa tubabu dɔgɔtɔrɔw fɛ yen walayi mɔgɔw tulo bɛ n kan na ala ye n seere fura caman bɛ yen tubabu dɔgɔtɔrɔw b'a ci ne yɛrɛ mulekafu ma a n'a ɔridɔnansiw n tɛ dɔgɔtɔrɔ tɔgɔ fɔ camanba bɛ yen nɔ ka taa jabɛti fura la a cɛya fura ka taa tansiyɔn fura la a cɛya fura ka taa muso ka den sɔrɔ fura la tiɲɛ na ne b'o reçoit an bɛ yɔrɔ min na bi n b'o reçoit ɛɛ lawa tiɲɛna o denkisɛ t'i la o n b'o reçoit cɛya bana mana kɛ cogo o cogo ye n bɛ se ka n seko k'a la elhaji n bɛ waso nin yɔrɔ nin na ala sago i sago
Nka Elhaji e ɲininkali bɔra nin kɔnɔ, a ɲininka, ɛ Elhaji ɲininkali don, a fɔ, ɛ Elhaji e ko e bɛ se ka nin ɲininkali don n'a y'a sɔrɔ e bɛ se ka ninnu banaw furakɛ, unhun, taa ka segin tɛ furakɛli min na, unhun, ka i bilasira ni kumakan ye k'i bilasira ni furaw ye, unhun, i yɛrɛ ka tila ka na dantigɛli kɛ k'a fɔ n wasara, unhun, i bɛ se ka fɛn fɔ an ye o la wa? Bon Elhaji o ka ca san o san ne bɛ n ka bilan déposer o ka ca ɛɛ farafinfurakɛla e ma se ka sayi furakɛ ɛɛ ɛlaji sayi min don hakɛ b'a la fana dɛ fo bolo ka di kaban wɛrɛ ka na dɔgɔtɔrɔ farafin dɔgɔtɔrɔ fɛ yen n ka t'o ma dɛ o o ye eh, o tigi dɛsɛlen e ma se ka cɛyabana furakɛ e ma se ka kɔnɔnabana furakɛ e ma se ka sumaya banbali furakɛ ɛlaji e ma se ka denko furakɛ i ka farafinfurakɛ tɔ b'a jɛ walayi ala sago i sago e de ye ɲininkali na ne kelen tɛ farafinfurakɛla fɛn bɛɛ bɛ se ka dɔ k'a la n'i y'a ye i ye so jɔ a kama ou bien ka t'i sigi so kɔnɔ mɔgɔ b'i sɔrɔ yen i bɛ se ka dɔ de kɛ o mm. sogo bɛ fari la o mɔgɔ caman bɛ yen so kɔnɔ mɔgɔ bɛ s'u ma yen nɔ u bɛ se ka dɔ de kɛ n'u tɛ se ka fɛn kɛ mɔgɔ kelen donna fila donna a ma ɲɛnabɔ u tɛ don o tɛ ne mulika foyi ye dɛ ne kan tɛ n yɛrɛ ma ne bɛ an bɛɛ de lakana n b'a dɔn an bɛ se ka ko de dilan donc ni arajo da la sa b'a fɔ ee u y'a daminɛ o tɛ mulika foyi ye dɛ mhm. ne m'a daminɛ ne y'a laban de ala sago i sago an ka taa ɛɛ eh, sago tigi ala ye ala safe ɛɛ mhm. eh, e ni ne ka sigili ni n ka ɲininkaliw la mhm. a ka suma i bolo i kɛ denko kuma fɔ a ka suma i bolo i kɛ lawako kuma fɔ elaji bi n bɛ nin ɲininka o la kulusijala gosi bana ninnu a bɛɛ lajɛlen tɛ denko ye wa caman t'o ye wa caman y'o ye
elaji nka denko hami a bɛ mɔgɔw la fɛnɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nka i ka i ka kuma i bɛ se nin bɛɛ lajɛlen na ne b'a dɔn nka i ka kuma i ma jɛ n'a ye sanga i ma jɛ n'a ye kuma bɛɛ a ka ca ala fɛ ne y'a ɲininkali kɛ to i b'i jɛngɛ ni kuma ye i ye denko kuma fɔ bi dɛ n y'a fɔ e, elaji n y'a fɔ o ye ko kura ye wa n y'a fɔ ko kura tɛ ko kura tɛ ko kuma nana cogo don komi e yɛrɛ ko bi ko kuma na kojugu kosɛbɛ kuma nana cogo don parce que kuma dɔ bɛ bɔ kuma kɔnɔ u bɛ taa kuma minnu fɔ farafinfurakɛlaw ma a bɛ ka n tɔɔrɔ donc an bɛ fɛ ka bɔ mɔgɔw k'a lamɛn farafinfura yɛrɛ bɛ se ka min kɛ diɲɛ kɔnɔ ayi mulikaw kelen tɛ koyi elaji mulikaw kelen tɛ u k'u jija k'a lajɛ bɛɛ de don hmm. an fɛn bɛ fɔ k'an farafinfura kɛ an bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ eh, ka lawa dilan ka lawa dilan lawa dilanni tɛ problème ba ye o lawa dilanni i bɛ infection in furakɛ uh-huh. ani ka denkisɛ kɛ den na uh-huh. olu dɔrɔn de don a ka ca ala fɛ olu tɛ e y'o kɛ dɔrɔn ye wa Bon ne y'a kɛ dɔrɔn parce que ne fɛ ne bolokɔnɔfɛn don ne bɛ se k'a kɛ bon i bɛ se ka min kɛ o tɛ fɛnba ye i bolo ayiwa o koba ye mɔgɔw bolo minnu t'a dɔn voilà den bɛ ala bolo ne bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ka den ni ala sɔnna bɛ se den sɔrɔ min na n bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ kɔni n tɛ se ka den di an y'a faamuya kɛ tɛmɛsira don an ka taa elaji bɛ se ka mun fɔ anw ye An bɛ i bɛ se ka mun fɔ anw ye kɔnɔjɛya kan bi elaji ne bɛ se ka min fɔ kɔnɔjɛya kan ni bana saba ninnu na ala ka jamana tanga an bɛ fura min di mɔgɔ ma an k'a ɲɛɲini k'a dɔn kelen an kana fura bɛɛ di mɔgɔ ma e bɛ sigi a kan toujours an kana fɔ k'an bɛ jabɛti furakɛ ka ban an kana fɔ an bɛ tansiyɔn furakɛ ka ban walayi an kan'o kɛ an kana mɔgɔ min ye anw mangoya farafinfura mangoya depuis a wolodon farafinfura a mangoyara depuis a wolodon parce que a tun bɛ mɔgɔ lafɔɔnɔ dosi tun t'a la mais a tɛ mangoya bilen elaji a tɛ mangoya an ka se an kumacogo la an ka se an ka ko kɛcogo la an kana nata ka fɛn minɛ k'a dun min t'an ta ye elaji ala sago i sago merci elaji ne ko
e lasɔrɔli ka gɛlɛn wa elaji a tun ka gɛlɛn mais ne tɛ baara kɛ tilefɔni de la ne y'o fɔ aw ye ne tɛ mɔgɔ si furakɛ tilefɔni na n'i y'i déplacé ka na i bɛ n sɔrɔ ala sago i sago o ye don bɛɛ ye o ye waati bɛɛ ye aa fo juma dɔrɔn juma i tɛ baara kɛ juma n tɛ baara kɛ
mɔgɔ tɛ mɔgɔ t'i kɔ ye mɔgɔ bɛ n kɔ mais juma ne de tɛ baara kɛ n tɛ u bɛ baara kɛ juma da bɛ yɛlɛ feere bɛ kɛ mais mulekafu tɛ baara kɛ juma i bɛ min nɛgɛjuru sira ye jumɛn ye elaji ne bɛ sɔrɔ torokɔrɔbugu ka ɲɛsin sara jalo ka yɔrɔ ma n ka telefɔni nimero ye 76 44 04 38 ye wɔɔrɔ eh, i bɛ wolonfila kɛ ka wɔɔrɔ kɛ ka naani kɛ ka naani kɛ ka fu kɛ ka naani kɛ ka saba kɛ ka seegin kɛ ɔ n bɛ sɔrɔ mais n bɛ sɔrɔ a tɛ komi i n'a fɔ n b'i consulter telefɔni na n t'o kɛ n t'i furakɛ telefɔni na ni i déplacer ka na n b'i furakɛ n'i m'i déplacer ka na n jɛn'i kɔ.
Elaji e ni banabagatɔ cɛ mun man di i ye? Téléphone na kuma.
Elaji e ye mun kanu i ka banabagatɔw. U k'u déplacer u ka na n'u ka papiers y'u bolo u ka analyses ka na n'olu ye.
N badenw, nin de ye kɔnɔnajɛya kan ye an ye min sɔrɔ Elaji Mulekafu fɛ bi. An n'a ye masala kɛ fɛn min fɛn min kan o bɛ tali kɛ kurusijalala gosi banaw kan. i n'a fɔ fanga dɛsɛ i n'a fɔ dɛsɛ pɛntɛn kelenw i n'a fɔ dununkɔrɔniya kɔlɔlɔ minnu b'a la ani minnu ye a bana sababu ye a y'a nɛn don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ a ni ce a ka tulomajɔ la an k'an bɛn baro wɛrɛ ma farmakope torokɔrɔbugu farafin fura jiginɛba sini kɛnɛya adunu ɲɛna sini kɛnɛya n'e k'e bilen tɛ da ko la i ma nkalon tigɛ bawo i ma ko ye wa ko min sɔrɔ tubabu fura dɛsɛra ka aw minnu furakɛ nafolo min n'aw y'a bɔ n'a dagosi bonyana ni aw jigi latigɛlen don a ye da a la k'a fɔ aw jigi bɛ tugu ala ye bana fɛn fɛn da a fura bɛ wa yiri y'a fura ye aw maa minnu bɛ yen ni kurusijala lagosi kelen bɛ ka aw sɔrɔ ni ka aw kɔnɔrɔfili ka tila ka aw degun aw farisogo la mugu tɛɲɛ yiri gɛrɛgɛrɛ bɛɛ bɛnna o kan o y'a fura ye wa o tɛ dɛsɛ a la abada maa minnu bɛ yen bi n'u kelen bɛ k'u jigi sɛmɛ kungo kɔnɔ yiriw la ni ka aw ka bana ta ka bɔ aw kan Nin maa kofɔlen ninnu bɛ sɔrɔ Torokɔbugu sira la ka ɲɛsin Sada Jalo ka etazi ma. U sɔrɔyɔrɔ filanan, o ye Sogoninkɔ ye avenue OUA la ka ɲɛsin maternité ma dugutigi ka immeuble la. Aw kana aw sigi k'aw bolo fila da aw sen kan tuguni, a ye wuli bi bɛɛ ka pharmacopée ninnu sɛgɛrɛ. Ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la, a ye nɛgɛjuru ci u ma.